wawazfumu wawazfumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata uyu mnyamata ameneyu chibwenzi chake champanga chipongwe mnyamata ameneyu amachokera ku nigeria dzina lake ndi manze otis ibania mnyamata ameneyu amakhala kunja ku uk nthawi zonse amapita ku nigeria ndi cholinga choti akaone anthu ndiye tsiku lina atapita ku nigeria adakumana ndi mtsikana ndiye mtsikana uja chibwenzi chinayambika china chilichonse chinali bwino amacheza amacheza ndipo akhala akucheza kwa nthawi yayitali ndiye nthawi zonse amapita kunja kenako abwerako apita kunja kenako abwerako ndiye akhala apanga zimenezi kwa zaka folo amanthandiza mtsikana uja mu china chilichonse kunkhani ya zovala chakudya ndrama amamupasa mapulani awo adali okwatirana ndiye mwezi uno mnzake wa mnyamata uja amapita ku nigeria mnzakeyo amachokera kunja. Zotsatira zake mnyamata uja adamuimbira foni mkazi wake kuti kuli mnzanga akubwera kumeneko. Mnzangayo amakonda kudya zakudya za chilokolo achina eba nde chonde akafika ku Nigeriyako ndikuuza hotelo imene akukhala. Ndikutumizira ndrama ugule zinthu zofunika umphikire chakudya cha chilokolo. Anati, Okay chabwino. Nde mnyamata uja adafika ku Nigeria. Atafika adamuimbira foni Ebaniya, ndafika ndili ku Nigeria. Anati, Okay chabwino. Dikira kaye ndilumikizane ndi mkazi wanga. Anamuimbira foni mtsikana uja. Wakonzeka? Chakudya chija wachikoza? Mtsikana uja adati, Eya, ndachikoza chakudya. Anati, Okay chabwino. Mzangayo ali ku hotelo iyi. Upite kumeneko. ukampasire chakudyacho mtsikana uja adapita ku hotel anafika pa reception adauza kuti ndikufuna munthu amene akukhala ku room namba yakuti kenako adayimba foni anthu apa reception aja kuti kwabwera mtsikana akuti wabwesa chakudya akufunani nyamata uja adanena kuti muuzeni mtsikanayo abwere ku room adamperekeza m'malo moti mtsikana uja akumane ndi munthu uja pa reception adavomereza zopita ku lumu atafika pa lumu paja adayima panja ndiye munthu uja adatuluka kenako adayamba kucheza izi ndi izi zotsatira zake munthu uja adamuza mtsikana uja lowa mkati mtsikana uja m'malo mokana adalowa mkati adampasa mowa mowa umodzi adayamba kumwa ndi akumwa amacheza izi ndi izi zotsatira zake nyamata uja adamuza mtsikana uja uziwa chani Ine ndufuna ndikugone, mtsikana uja adanena kuti, Mnzanu amene andituma kunoku ndi chibwenzi changa ndipo panopa tupanga mapulani okwatirana. Dolo uja adanena kuti, Ayi iwe, zimene zichitike kuno iye uja sadziwa. Sadziwa china chilichonse chifukwa chakuti kunoku tilipo anthu awiri iwe ndine. Mtsikana uja ankapitiriza kukana, ayi zimene sindingapange izi ndi izi. Zotsatira zake mnyamata uja adatulutsa 200k naira kumpasa mtsikana uja mtsikana uja chongoona ndalama zija zotsatira zake adavula mnyamata uja akupitirizabe kuyankhula zotsatira zake mnyamata uja adamgona mtsikana uja anamugona eh makondomu atatha monga mukudziwa anthu agwira ntchito m'mahotel amakhalanso ndi mahaso awo ngati makondomu izi ndizi amagulitsa adamuyitana mnyamata mmodzi tabwera kuno undigulitse kondomu nyamata uja adamgulitsa makondomu ena anagwiritsa ntchito anagonana anamaliza atamaliza mtsikana uja adanyamuka umapita ndiye amakhala ngati china chilichonse chinali bwino amakhala kumalumikizana ndi chibwenzi chake izi ndizi nyamata uja adakhala ku hotel kuja mpaka anabwerera atabwereranso amakhala kunja kuja pamodzi ndi mnzake uja mnzake uja samadziwa china chilichonse ndiye mnzake uja adapanga chiganizo chopita kwawo ku nigeria atafika kumene kuja adakafikiranso ku hotel yomwe ija adamuimbira foni mkazi uja ndafika ndili ku hotel yakutiyakuti tandipeze mtsikana uja mwachizolowezi adasamba bobo adapita ku hotel kuja atafika adakumana mamuna wake adayeza izi ndi izi anadya binzi Atamaliza kudya binzi, mtsikana uja adapanga chiganizo chopita kwawo. Nde akupita kwawo, mnyamata amene adawagulitsa makondomu poyamba paja adamuona mtsikana uja. Mnyamata uja adapita kwa mwini wake wa mtsikana uja, anakamuuza kuti eh, koma ndi mtsikana amene uyu ndiooneka bwino kwambiri. Mnyamata uja adanena kuti eya, ndiooneka bwino kwambiri, ndikudziwa. Kenako adamfunsa ndi mchemwali wako kapena inali hookup chabe? Iye uja anali odabwa. "Ah, Ukuti hookup utanthauza chani? anati ah, mkazi ameneyu sikoyamba kubwera kuno anabwerakonso aka ka ndi kachiwiri ndi munthu wina anamfunsa anabwera kunoku kulumu kumwamba kuno anati eya nyamata uja adanena kuti anabwera chakumammawa adachoka chakumadzulo ndipo makondomu ndidawagulitsa ndine zotsatira zake iye uja anali odabwa zotsatira zake adamwimbira foni mtsikana uja atamwimbira foni adamfunsa kodi iwe kulumu kuja udachoka nthawi zanji mtsikana uja atadziwa kuti yalakwa adangodula foni kenako iye uja adayimbira nzake uja kumfunsa kuti m'bale ndi mtsikana uja zinatha bwanji unadya binzi nyamata uja adati eya kodi mkazi uja sadakuuze zoti ineyo ndi chibwenzi chake iye uja adanena kuti sanandiuze china chilichonse inenso ndinkangoona ngati basi mkazi uja anangobweresa zimene zijazo sindimadziwa zoti nchibwenzi chako zosatira zake mkuluyo wasintha mapulani akuti samukwatira mkazi uja mnzake weniweni anamdyera binzi ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti atsikana ena ake mutengerepo phunziro atsikana pali zinthu zina zake zimakhala za 2 minutes koma zimakuonongerani tsogolo mtsikana uyutu apapa adaluza chifukwa chakuti mkuluyo adali ndi mapulani omukwatira ndi cholinga choti amtenge azikakhala naye kunja Apapa mapulani a ukwati abalalika. Akuluakulu, musanapange zinthu za 2 minutes, kumaganiza zotsatira zake kodi zikhala zotani. Osamaona za lero, kumaona za mmawa zimene zikubwera ndi zotani. Khalani osamala mu china chilichonse chimene mukupanga guys.